takulandirani pano pa lahiri ktv pamene timakupatsirani mapulogalamu athu osiyanasiyana ife alahiri ktv chomwe tingakupempheni tapangani like share subscribe komanso ndikumvera nkhani mpaka kumapeto pano pa lahiri ktv kuchimake kwa nkhani zosiyanasiyana simungakhale purezidenti wa anthu amene sakukufunani iyayi sanzikani
Ine ndatuluka m'menemomo, ndili m'boma, ndikuyenda pandekha, a president paokha. Sikuti ndikudana nawo, ndikumalankhulana nawotu. Alipo tiana tina tikuma hi hi hi hi ngati ine saizi yanga si inu iyayi, saizi yanga ndi abwana anuwo. N- Ndiye ngati mufuna kuti zo- zotolanazo muzitolana ndi saizi yanu ili apa saizi yanu. Ine ndikulankhulana ndi bwana anuwo. Timatha kukangana akuluakulu pa apa, pa level apa, kukangana pa zinthu za ndale, koma zina za boma timayitanizana ndi kumalankhulana. Koma akanganya ang'onoang'ono size yawo ineyo ati kundiopseza, eh tikumanga, eh tikumanga. Umamanga munthu osalakwa? ndiye ndimawauza kuti bwerani munimange kaunyolo wa mphuno bweretsani amalawi pafika apa palibe kunyengerera pafika apa palibe kunyengerera kuswa njoka ndi kuswa njoka basi anthu apume
ndiye kuli wina wake ku mbc Akungonyoza daily kumanyoza munthu wamkulu zoona zimenezo? Alibe nkhani zina zoyankhula? Ndiwauza kuti pa 16 apapa adziwe kokagwira ntchito. Apm akubwera! Dpp hoye! Dpp hoye! Profesa hoye! Nanga Jane Ansah kodi ilipo timu yophunzira kuposa imeneyi? taonani kwina koseko profesa ni masewera nanga jaji ni masewera nanga former inspector general wa polisi ni masewera mtunda wake ndi uti msonkhanowu si wanga eti pepani ife timakonda kuyankhula ulemu wanu bwana sg maulemu ngoperekedwa kale ine monga mwana wang'ono ndinazichepesa Enawonso azichepetse. Mmalawi muno tikufuna mtendere. Rasta amaimira peace, love and harmony. Tikamapita ku msonkhano let's have peace. Tikamakavota tikakumbukire mavuto onse amene honourable member amanena posachedwapawa chifukwa tsiku limeneli ndi la judgement. ndi la chiweruzo. Anthuwa anabwera ndi mavuvu kwambiri kumaoneka ngati iwowa ndi madolo. Ndiye kodi zimene ationetsa zaka 5 izi ndi madolo iwowa? That's why tikuti the return to the proven leadership. Manifesto a professor anapanga kale. Olo azingokhala adzangotuluka kamodzi kokha tikatani kodi tikavote ni ndani kodi tufuna munthu obwakanyamula maliftiweti kapena obwakadoda mpira mgiraundi choncho manifesto ya apm inayamba kalekale ina mwa iyo ndi legalization of marijuana, cannabis. President amene anavomereza chamba m'Malawi kuti anthu azipindula ndi professor. Nonse achamba mulipo apa? Munakalembetsa koma? Mukavotera ndani kodi? Kuti bilu ija akukanika kusaina ena, ya Malawi Gold ija. Ija anadutsitsa ma MP athu ija. adzasainenso chifukwa panopa chamba 1 kg ukumagulidwa 2 million. Kumpatsa mzimayi 5 5 kgs ali ndi 5 million nde tikamati job creation ndi chani? Job creation ndi iyo osati mzimayi momwe anayambira kuseza chinangwa pa mutu kumeneko ndi kuzunza. Mandasi kuyambira kalekale panopa tisintha ino ndi nthawi ina. Zikomo kwambiri nthawi yandithera ija!
angonga kuchotsa mipando apa ndi tenti afumu ankhazika pasi ankhazika pasi apa mfumu apa neba mutu sukugwira tikupita ku Balaka konko ku district konko ifeyo neba mutu sukugwira neba neba mutu sukugwira Neba mutu sukugwira. Neba mutu sukugwira.